All the way from South Africa zikuoneka kuti no Peter Mutharika tsopano akhala akuteratu mu dziko muno iyayi ndi zonoti big man wakhalakobe timawiki tingapo kumenekoko enanso kumafunsa mafunso a bwanji kodi sakubwera ameneyi azibwera ameneyi Ali ndi ntchito zake zoti adzagwire kuno chani chani ayi tifotokoze motere pa screen panopo nde kuti mukuonatu chikalata chimenecho kuchoka ku ofesi ya president komanso cabinet chimene chikufotokoza nkhani imeneyi apatu nde tingopanga zonoti tichiwerenge akuti press release capital hill lilongwe his excellency professor arthur peter mutharika president of the republic of malawi

Ayi, akukambatu moteromo kunena kuti no kuchoka ku Capital Hill ku Lilongwe, olemekezeka a Prof. Arthur Peter Mutharika, President wa dziko lino la Malawi, akhala akutera ndithudi mu dziko muno pa Monday 15 December 2025, lero lomwe linotu limenelo, mmene nthawi idzikwana 5 koloko madzulo pa Bakili Muluzi International Airport Kuchokatu ku ulendo wake omwe iyayi udali wake uwu wa private umene adayendera mu dziko la South Africa kukapanga zinthu zake za privatenso ayi amenewotu ndi a Justin K Saidi yemwe ndi mlembi wamkulu mu ofesi ya a president komanso nduna. Zimenezotu ndi zimene zikukambidwa kuchoka ku ofesi imeneyo. Akutitu akhala akufika pa Chileka apa. Nanga si tikamanena kuti Bakili Muluzi International Airport ayi, eh, mwinanso Bakili Muluzi TV tu. Yeah. Bakili Muluzi International Airport pamenepo ndi Chileka Airport ija ndithu ya ku Blantyre. akhala akufika paja ankalota amakapanga kumenekoko zinthu zake za private tsopano zikuoneka kuti no amaliza akubwera kodi no zimene amakapangazo ndi zotani tati nza private ife sitingathe kudziwabe kuti amakapanga zotani komano zomwe tingayembekezeretu ndi zoti iyeyo wakwanitsa kupanga zimene anapitira kumeneko Eya za private zakezo kaya nzotani fo ena amati ayi wapita kuchipatala iyayi ife tikuyembekeza zonoti kaya ndi kuchipatala kaya ndi kuti at least zimene amafuna kukapangazo wakwanitsa kupanga tsopano akhoza kumabwerera mu dziko muno e munthu asamafinyike chifukwa chonena kuti iyeyo ndi president wa dziko ndi president wa dziko inde komanso ndiye kuti ndi munthu alinso ndi zinthu zake zimene amafuna kupanga za private nde Tikukhulupilira zoonati no wakwanitsa zimenezo tsopano akhoza kubwera back to the business kudzapitilizabe kulamulira dziko lino fa ntchito ndi zambiri zoti no iye agwire and amaziwa and akhala akugwira even ma Saturday Sundays munthu akugwirabe ntchito so iyayi afike basi home sweet home eti Eh, nanga akanati nkukhala kumeneko kwa nthawi kukhala kukhala kumeneko dzafans zimayambanso kufunsa zikuchitika ndi chani president wa dziko sakuoneka iye angopezeka ali kunja tali muliyenda eh, maulendo ake nsosapindula ayi so izi amati za private so amene akubweramunso nde kuti ndi zabwino kwambiri kuzapitiriza kugwira ntchito Ee fa tinayamba kaye kulubwalubwatu timagaye tina iyayi amene azibwera kuli ntchito tikufuna azibwera tikumachita kupanga demand kuti ah, iwe ndi ndani iweyo kuti uzikapanga demand president wa dziko abwere ndiwe ndani eh? mphamvu uzitenga kuti no uzitenga kuti iwe eh? Akanakhala adachoka osatsazika koma adatsazikatu munthuyu ndikupita kunja ee ndikapanga zinthu zanga za private musachitenso kudabwa kuti kunja kwake ndikuti ndi ku south africatu komweko ndaonanso kachigoba kenaso pa facebook kuti ka MCP kali ayi ayi ee amene dziko likuyenda autopilot ati likuziyendetsa lokha ili Kumene kuli Peter Mutharika sikudziwika ndipo siku South Africa ife tayang'ana yang'ana mu zipatala zonse ku South Africa kuti aha bwana muli serious komano eh? moti mungalowe mu ku- muje mu South Africa ndikuyang'ana zipatala zina zonse muli nkuthekera kumeneko tayang'ana konseko sitinampeze kweya dzikolitu basi likungoziyendetsa lokha zoona zimene dziko limaziyendetsa lokha kapena dziko linali ndi ma vice president awiri imagine eh? awirinso osati mmodzi Jane Ansah kuzabwera nde kuti ndani uyu Chihana how can you say kuno kuti dziko likuziyendetsa lokha ati basi kungoti yayi basi tikumbali yotsutsa kotsutsa kotsutsa ndetu china chilichonse aya nkhani ndi imeneyo ah, ife chomwe tinganena apa mwina nde kuti ndi welcome Afike basi azapitilize kugwira ntchito, obviously fans yomwe imafila ndekuti inasowa kale ndi kale, ee pamene no akubwera kuno zimaulendo izi zimakhala zovuta, ee kungowafunirabe ulendo wabwino kuti no akamazafika azafike ali bwinobwino, safe and sound kuzapitiliza ntchito yawo, Eeh ndi mwini wake wa dziko uyu eeh fa ndiye amati amati a citizen number one nzika yoyamba imene afike basi nzika yoyamba ifike ikhale kulandidwa ndikukhulupira kuti fans inakenso mmene timanena ma fans awo akondwera kunena kuti no munthuyu akhala akufika ndithudi muli maganizo pa nkhani imene ngati muli nawo ayikeni mu comment section koma molemezanso maganizo anzathu akuti